In s'interi de sa diretzione de su PD riunia in sa sede provinciale de su partiu in Aristanis, su segretàriu regionale Emanuele Cani at presentau unu documentu polìticu chin d'una proposta chi diat pòdere favorire sa nàschida de un'alleàntzia de centru-sinistra chi partetzipet a sas eletziones regionales de su duamiza e dechenove. Su documentu previdit primàrias de coalitzione pro isseperare su candidau a presidente de sa Regione a capu de un'alleàntzia noba, Pro sa solidariedade, sa democratzia, sa libertade e s'autonomia, Cani sutalìniat s'impinnu de sa diretzione pro un'alleàntzia aperta a cada suzetu polìticu sardu, a cada sòtziu, a cada tzitadinu chi nde cumpartit s'urgèntzia e sos valores. Pro su PD su perìculu est unu guvernu formau dae fortzas polìticas chi proponent òdiu e divisiones a su postu de unidade e solidariedade, chi si ch'irmèntican sas batallas pro sa libertade e cheren ponnere làcanas. Su documentu sutalìniat sa netzessidade de mòghere dae amministratziones locales profetosas e dae sas menzus esperièntzias polìticas, sindacales, de sos sòtzios a manera lìbera. Sos carabineris de s'iscuadrone eliportau Cassadores de Sardigna chin s'azudu de sos militares de sa cumpania de Siniscola in s'intiri de una operatzione in sartu de Orosei an arrestau una pessone cassada in grìmines e secuestrau e ispèrdiu unu campu de cannabis. Sos carabineris a pustis de aer seiau unu campu de mariuana chin novanta bator fundos de l'aer punterau pro medas dies e duminica borta 'e die sun intervennios in localidade Sas Linnas Siccas A contipizare sos fundos abbaos chin s'irrigatzione est supriu unu pitzoccu de trintanove annos chi sos carabineris apostaos an cassao in grìmines e arrestao. Chin s'azudu de s'iscuadriglia de Monte Pitzinnu sos militares ch'an ispèrdiu sos fundos e como s'òmine est a disponimentu de s'autoridade giuditziària. Sa Regione at detzisu de apretare sa vertèntzia de s'Aras, su sòtziu regionale allevadores, postu in liquidatzione dae s'Aia, chin sos trechentos dipendentes chi pedin de poder colare a s'Agèntzia Laore, comente previdit sa Leze regionale tres de su duamiza e nove. Sos assessores regionales de s'Agricoltura Pierluigi Caria e a sos Afares Generales e a su Personale Filippo Spanu an dau a ischire chi sa Regione, pro s'Aras, at presentau a su Tribunale de Casteddu, sa richiesta de nòmina de unu commissàriu istraordinàriu. At a èssere una figura de garantzia e professionale chi at a picare su postu de sos commissàrios liquidadores chi bi sunt como ant nau sos assessores. Su nùmene l'ant zai seperau ma non l'ant nau s'ischit chi est unu professionista commercialista. Segundu sa Regione sa nòmina de su commissàriu at a isblocare su pacamentu de sos istipèndios arretraos de sos traballadores chi sunt iscioperende dae tres chidas e sun acampaos suta sa sede de su Cussizu regionale. Caria at sutalineau chi custu diat serbire a ponnere in motu s'iter pro tramudare su dinare pro sos istipèndios. Pro su chi pertocat su passàgiu de sos trechentos dipendentes dae Aras a Laore, s'assessore Spanu at nau chi dipendet dae sa Ragioneria de Istadu de su Ministeru de s'Economia e chi in custas dies an aberguau chi sos documentos esserent arribbaos a sos ufìssios Tocat de cumprèndere si b'est sa volontade polìtica de rispetare sa Leze tres de su duamitzenoe, concruit Ispanu, fachende un'emendamentu pro superare su lìmite de sas assuntziones in sa Leze de istabilidade natzionale chi sun ammaniende. Pro su setore de sas auto-officinas in Sardigna paret chi sas cosas non sian postas bene. Sas impresas creschen pacu, cussas artesanas patin de prus puru sa concurrèntzia e s'abusivismu. A lu nàrrere est sa Confartigianao Impresa Sardigna de su setore de sas auto-officinas chi in Sardigna fachet sa manutentzione a prus de unu virgola duos milliones de mezos e dat traballu a oto miza e duchentas pessones. Su setore sichit a patire sa situatzione econòmica metzana e sa mancàntzia de dinare de sas famìlias. De bonu b'est sa crèschida de su cumpartu de su zero virgola unu pro chentu, chi colat dae sas tremiza e trinta impresas de su duamiza e dechesete a sas tremiza e trintabàtoro de su duamiza e decheoto. In su cumpartu artesanu, imbetzes, sas impresas sun coladas dae sas duamizabattoschentos novantaduos de s'annu passau a duamiza e battoschentos chimbantachimbe de cust'annu. Sos nùmeros de su cumpartu los at elaboraos s'Osservatòriu pro sas impresas minores e mèsias de Confartigianao Impresa Sardigna. Nùgoro pro tres dies at esser sa capitale sarda de su motociclismu, in ocasione de sas duas editziones de su Sardinia Moto Story, chi s'at a fàchere dae chenàpura a domìnica in s'Exmé de Prata Mameli e at a bìere acudinde a Nùgoro totu sos amantiosos de moto d'època. a l'organizare su Lambretta Club Sardigna de Nùgoro. Su programma de sa manifestatzione, chi at a cumintzare chenàpura a sas chimbe e mesa de sero, l'ant presentau custu manzanu, presentes Giancarlo Cao, presidente de su Lambretta Club Sardigna, e sos duos sòtzios Sisinnio Boi e Piero Ravarotto, pro dare un'assazu de su chi s'at a bìere in sas tres dies nugoresas, In espositzione ant postu una paja de lambretas e una moto Guzzi de su milli nobichentos trintases. In sas mustras istàticas b'ant a èssere prus de chentu esemplares de sos prus bellos presentes in Sardigna, chi ant a contare s'istòria de su motociclismu sardu mescamente cuss'isportivu, e una mustra fotogràfica at a mentovare sos centàuros nugoresos de su passau, chi partetzipàvant peri a cursas in pista e in istrada.